ife ọma chukwu na-emelụ gị n'elu obodo gị o chukwu gọzie gị n'ego lotekwa obodo gị o ọ gbalụ gị krisimasị n'elu obodo gị o ụmụ ibe oge elugo mgbe anyị ga-ejikọta aka ọnụ wee dozigharịa obodo Nando ma wube ya n'ebe ọ kwesịrị na ọ ga-anọ Nando nọzi ugbu a wee na-ejezi iwepụta ya bụ onye akwa siri ike n'ukwu ga-alụ ya bụ ọlụ obodo Nando bụ ndị chineke ji ndị oke mmadụ wee gọzie ndị nwere ọmacha omenala nakwazi dum dị iche iche ha na-eme mana ka o sina wee dị iche aka mgba anyị na-enwe nke gụnyere esemokwu ana usoro ọchịchị ọdịnala bụ nke kụrụ afọ n'ala emeghị ihe n'ụzọ ya anya oye enweghị nchekwa enweghị ọrụ ndị ntorobịa na ndị mmadụ esonye n'ihe a na-eme na akụrụngwa e ji na-akwalite ụtọ ndụ na agụmakwụkwọ kụrụ afọ n'ala ihe ndị a niile ga-abụ akụkọ igoja ma ọ bụrụ na anyị tụnyere Honourable Engineer Okechukwu Uwadiegwu Ọnwa Nando maka ọnọdụ ọkwa President General Nando Development Union NDU nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ya bụ onye Chineke kwadoro onye nke nwere ezigbote amụma okwu na ihe pụrụ iche ọ ga-eji wee gbanwee obodo Nando ka o wee bụrụ obodo ọhụrụ obodo dị n'otu na obodo na-enwe agamnihu nke a bụ nke pụtara ìhè na ebumnobi o ji wee na-azọ ya bụ ọnọdụ ọkwa ọchịchị iji wee hụ na iche aka mgba ndị a bụ nke ọ gbanwere dịka o kere ajị n'ume iji wee hụ na o wunitere obodo Nando ka o sonye n'obodo nke ga na-aga n'ihu mana ya bụ njem a na-azọ bụ nke kwesịrị agbamume amamihe ezi nkọwa na mmadụ niile ijikọta aka ọnụ wee kwado na nkwado ezi nkọwa nakwazi nkwado mmadụ niile o kwesịrị ọchịchị bụ nke ga na-ege ndị mmadụ ntị ọchịchị nwere akọ na uche ọchịchị bụ nke ga-akpọkọnata ụmụ nwoke nakwazi ụmụ nwaanyị Nando niile ọnụ nya ka o ji wee dị mkpa na anyị ga-atụnyere Honourable Engineer Okechukwu Uwadiegwu Ọnwa Nando maka ọnọdụ ọkwa President General Nando Development Union n'ihi na amụma okwu ya bụ Nando ga-eburiri ụzọ n'ihe niile a na-eme onye amụma okwu ya bụ Nando ihe bu ụzọ mana nke a agaghị ekwe omume ewezụga ijikọta aka ọnụ maka na ọchịchị bụ ndị nke ga-eweta nchekwaba gbatịwanye ịdịkọ n'otu kwalite ndị ntorobịa na ndị okenye kwalite ọnọdụ ụmụ nwaanyị ma kwadokwazie akwụkwọ iwu ọhụrụ na-achị obodo anyị chekwaba njirimara anyị nwere merube ndị Nando nwetazigoro ike site na agbam mbọ tọ na atọ ọ kwa na a nyụkọọ amịrị ọnụ o wee gbaa mfụfụ anyị ga-ejikọta aka ọnụ wee mee ka obodo Nando bụrụ obodo ga na-aga n'ihu ebe o nweghị onye ọbụla a ga-ewezụga n'akụkụ ime ka obodo Nando kawanye mma bụ ihe kwere omume ọbụnadị na ịdịkọ n'otu bụ nke na-eweta agamnihu nya ka o ji wee dị mkpa na anyị ga-atụnyere Honourable Engineer Okechukwu Uwadiegwu Ọnwa Nando maka onye nke ga-ejide ọnọdụ ọkwa President General Nando Development Union NDU o nwere ezi ebumnobi dị iche iche ọ ga-eji wee mee ka Nando kwuru n'egwu dịka iweta okwu ana Nando n'isi njedebe tụzete ọlụ ọchịchị ọdịnala na-alụ n'ime obodo ahụ kewapụta otu kọmitii bụ nke ga na-ewepụta ma na-eneba anya n'okwu banyere ana gbata onye ọlụ na mmemme otu chịkọtara ndị Nando na steeti nakwazi obodo dị iche iche ọ ga-akwalitekwazi ime ihe n'usoro oye anya oye nhazi usoro kwesịrị ekwesị na ezi nkọwa na ego kwalite ezi nchekwa n'obodo Nando n'akụkụ niile kwalite ndị ntorobịa ya na ndị okenye mee ka onye na onye ọbụla na-esonye n'ihe a na-eme ọlụ ndozi na ịkwalite akụrụngwa eji wee na-akwalite ụtọ ndụ n'obodo Nando kwalite ọlụ nlekọta ahụike na agụmakwụkwọ n'obodo Nando ma kewapụta otu kọmiti bụ ndị nke ga-enyochagharị akwụkwọ iwu na-achị obodo ahụ ma weta ihe dị mkpa bụ nke ga-enyere aka wee kwalite njirimara eji wee mara obodo Nando ndị be anyị ọ gịnị gị gagwecha ihe ọma ndị a a na-asọ gị nsọ ọ bụ naanị Honorable Engineer Okechukwu Uwadiegwu Ọnwa Nando ga-enye aka kwalite ọnọdụ ụmụ nwaanyị Nando ọnọ n'ụlọ na ọnọ n'ụzọ ije hụ na o nwere mmemme bụ nke eji wee na-akwanyere tụmadị ụmụ nwoke nakwazi ụmụ nwaanyị obodo Nando na-eme ọfụma ugwu onye nkwanye ugwu pụrụ iche ma nye aka chekwaba njirimara na mmụta obodo Nando maka na obodo ọbụla enweghị akụkọ ebe o si wee malite ndụ bụ obodo agaghị enwe agamnihu ọmarịcha ebumnobi ndị a bụ nke a ga-emenwu ka ọ pụta ihe ma ọ bụrụ na ejikọta aka ọnụ chee echiche dị ka ụmụ nwanne tụọ alo wee zụga nkewa wee zụga mgbajọ ma were obi nwanne nabata udo na ezi mmekọrịta ka anyị họrọ ezigbo ọdịnihu ga-akara Nando mma dịka obodo Nando kwụdosiri ike wee na-achake ihe ya dịka obodo nwere nnukwute udo agamnihu ịdịkọ n'otu ya na ezi ebumnobi n'ihe ndị ka a na-eme site na ntụkwasị obi na ezi nkwado ka anyị tụnyerenụ Honorable Engineer Okechukwu Uwadiegwu Ọnwa Nando maka ọnọdụ ọkwa ọchịchị President General Nando Development Union ka anyị wee jikọta aka ọnụ wee mepee ụzọ ọhụrụ maka ezi ọchịchị ma guzobe obodo Nando n'ụzọ agamnihu na-eme mma ihe ndị a niile kwere omume